bi le 3 septembre 2021 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli kɔfɛ an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunba sidibe ye ka tila ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ la ka yafa ma ka lahara sɔn suma ye a bɔra ka dɔnkili min da wari kan o fɔlɔ dɔrɔmɛ kelen tun bɛ denw bɔ dɔrɔmɛ fila tun bɛ denw bɔ aa nka bi bi in na a wariko kuma kɛlen don baara ye o wari man ɲi faransi wari man ɲi ameriki wari man ɲi sɛfa wari man ɲi an bɛ don min na i ko bi wari man ɲi wari bɛ tiɲɛni na k'a fɔ wariko n'i man'i hakili jɛ a bɛ k'i bolo baara ye wari de kama i bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ dulokiba don u kan na ka fugula don u kun na langana bɛ da kan na kɔlɔsibaw bɛ u bolo waati bɛɛ i b'u ye misiriw la i b'u ye seli tapi ni golow kan ala tɔgɔ bɛ u da kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ b'u da kɔnɔ o bɛɛ kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka mɔgɔw tɔrɔnpɛ cogoya min na ka mɔgɔw ka nafolo ka ŋanamu ka bɔ u bolo cogoya min na n'u ma t'u yɛrɛ kɛ ko olu bɛ dɔnnibaga ye u bɛ t'u yɛrɛ kɛ ko olu bɛ baara kɛ mɔgɔw ye u bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔw ye donc o ye wari ɲininko juguw de ye i bɛ mɔgɔw ye olu de bɛ na u sigi ka nkalon ka defan nafolo kama i man'i sigi ka dɔw ka kɛwale lajɛ waati dɔw la an b'a fɔ ko nɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di i b'i yɛrɛ ɲininka nin ko sugu nin bɛ se ka kɛ cogo di de adamaden bɛ se ka sɔn nin ma cogo di i bɛ se k'a fɔ ko e de tɛ sɔn a ma ko e de bolo i ka hɔrɔnya t'i pɛrimete i k'a ko sugu kɛ e de bolo n'i y'a ko sugu kɛ i y'i danbe lagosi e de bolo n'i y'a ko sugu kɛ i ye i bɔkolo kunmasuli nka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu b'a kɛ olu ka sira tɛ o la dɛ mun bɛ na ni o ye o ye nafolo ɲiniko jugu de ye maa min ko fo n ka kɛ fɛn ye jagoya la maa min ko fo n ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ n ma sɛgɛn maa min ko ko n ye nafolo sɔrɔ sira o sira kan a bɛɛ bɛ bɛn o de bɛ o tigilamɔgɔw bila danbe feere la k'u tigilamɔgɔw bila bɔkolo lagosi la k'u tigilamɔgɔw bila hɔrɔnkoloyankow la nafolo kama mɔgɔ dɔw fana b'a la olu ta ye ɲɛgwan ye ɲɛgwan mana mɔgɔ sɔrɔ cogo dɔ la kamanagan mana mɔgɔ sɔrɔ cogo dɔ la o de b'a to a ko sugu dɔw fana bɛ i sɔrɔ n'o tɛ n'i y'i sigi ka nin manamana mɔgɔ ninnu lajɛ mɔgɔ minnu bɛ n'u sigi k'u bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen ko n'olu de y'a f'i ma tantɔn ko ko o y'i kɛlen ye fɛn ye mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu b'a fɔ k'olu b'i kɛ baana ye o mɔgɔ kelen o kelen a si t'a f'i ye ko a b'a kɛ fu a bɛɛ bɛna nafolo ko de ta k'a ɲɛsin i ma na ni nin nafolo da hakɛ in ye n bɛ sɔrɔ ka nin baara in k'i ye n bɛ sɔrɔ ka nin ko in k'i ye donc n'i y'i sigi ko i b'i yɛrɛ i hakili lafiyalen don ko i bɛ jateminɛ kɛ i yɛrɛ bɛ sin k'a ye directement k'a fɔ ninnu ye nkalon nkalonkan fɔlaw de donc n'an bɛ nafolo ɲini an ka nafolo ɲini sira jɛlen kan n'an bɛ nafolo ɲini an ka nafolo jɛlen ɲini adamaden ala y'i da nafolo min marali kama i tɛ sa abada lezi n'i ma o nafolo sɔrɔ wa n'i y'o nafolo sɔrɔ ala y'i da min hakɛ min dunni na a nafolo in cɛla i b'o de dun i tɛ se ka tɛmɛ o kan wa ala m'i da nafolo nafolo sɔrɔli la i b'i si ban i tɛ se k'o nafolo sɔrɔ ayiwa komi maa t'i dakan dɔn ala kɛlen ka nafolo min da i bɔgɔ la i t'o dɔn o kama an bɛ wulikajɔ kɛ an tɛ sigi k'an bolo d'an sen kan ko a ala y'a latigɛ de ko ne bɛ kɛ fantan ye ayiwa n tɛ wuli ka n tɛ wuli ka baara kɛ n bɛ to fantanya in na walima k'a fɔ ko a ala kɛlen k'a latigɛ ko ne bɛ kɛ nafolotigi ye hali ne ma t'a ɲini n bɛ n sigi a bɛ na n sɔrɔ yan e t'i dakan dɔn i t'a dɔn i dakan ye min ye o donc o kama i bɛ wulikajɔ kɛ i bɛ nafolo ɲini nka a ɲini sira ɲuman kan nafolo ko a kana diya i ye fo ka t'i bila ka nafolo ɲini sira kolon kan nafolo kan'i hawuja fo ka t'i bila kokɛbalikɛ la nafolo nɔfɛ an b'a caman ye dɔw bɛ adamaden faga nafolo kama dɔw yɛrɛ bɛ taa soma kuntanw u bɛ yen mori kuntanw b'a f'u ɲɛna na ni adamaden nin yɔrɔ in ye n bɛ nafolo baara kɛ i ye u bɛ yen na ni denmisɛnnin dɔ ye n b'a tigi kɛ ka saraka kɛ ka nafolo baara k'i ye na ni nin mɔgɔ masina in ye na ni adamaden kunkolo ye na n'a farikolo nin yɔrɔ in ye na ni nin yɔrɔ in ye taa kaburudo na i ka taa kaburu wɔgɔbɛ ka na ni su nin pariti in ye na ni kasankɛ nin yɔrɔ in ye nin bɛɛ bɛ kɛ mun kama nafolo olu bɛɛ nafolo ɲiniko sira jugu de ye nafolo k'a ɲini sira jugu kan nin bɛɛ ye o de ye an dun y'a fɔ cogoya min na ala m'i da nafolo min sɔrɔli kama i bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ se k'o nafolo in sɔrɔ dɛ donc ni ala y'i da nafolo min fana sɔrɔli kama i b'a sɔrɔ nka i jija i ka nafolo in sɔrɔ sira ɲuman kan kana perese ka taa don kokolon na ka taa don ala tanamakow la ka taa don adamadenya yɛrɛ tiɲɛni kow la n'o ye adamaden ni ni ni ni tiɲɛw ye n'o ye ko kuntan wɛrɛw ye n'o ye ka taa kasara don mɔgɔ wɛrɛw kun ko wasa dɔrɔn e ka se ka nafolo sɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛna a kuma ninnu fɔ aw ye a filomani ninnu a n'a filomani dɛmɛbaga ninnu ninnu bɛɛ y'a malankolon kelenw de ye k'a fɔ ni hɔrɔnya bɛ u la k'u bɛ jɔrɔ n'u ka hɔrɔnya ye k'u ka hɔrɔnya bila nafolo ɲɛ u t'u sigi ka témoignage fuw kɛ i b'u fɛn fɛn y'a manamana mɔgɔw nɔfɛ arajo sow la manamana kanfɔw la ne yɛrɛ de ye nin seere ye a ye nin baara in kɛ ne y'a ɲɛna ou bien a ye nin baara in kɛ karisa y'an bɔr'o kalama a donna tan bɔra tan a bɛɛ ye hɔrɔnkolon a bɛɛ kalabanci a bɛɛ niyɔrɔ de bɛ yurugu yurugu nafolo ninnu na n'u bɛ se ko la e tɛ yaala nɔfɛ arajoso la k'a ye nin kɛ a ye nin kɛ o a bɛ min di e ma o bɛ bɔ a ma se ka taa publicité kɛ wɛrɛ n'a bɛ se ko la a t'a fɔ ko mɔgɔw ka nafolo dalen ma ale ka nafolo baara kɛ u ye a b'a ta kɛ k'a di mɔgɔw ma fufalaki fi sabililayi minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu b'a kalon kalon kanw fɔ ko i bɛ nafolo di olu ma olu bɛ nafolo baara k'i ye i bɛ jamana min na nafolo bɛ taa bɔn i kan i sigilen yen nɔ n bɛ jinɛ dɔ ci a bɛ taa nafolo d'i ma n bɛ ɛ ɛ ɛ bilisi dɔ ci a bɛ taa nafolo d'i ma n bɛ nin fɛn masina in ci a bɛ taa nafolo d'i ma a b'a fɔ a tigilamɔgɔw ɲɛna aw bɛ fɛ ka wari min sara walasa a ka nafolo baara k'aw ye a y'a fɔ a ye ko a ka a ka o jinɛ a ka a ka bilisi a ka a bɛna fɛn min bila ka taa nafolo d'i ma yen dɛ a k'o fɛn kelen in bila o ka taa nafolo in ta fɔlɔ i fɛ yen ka na n'a ye n'o taara nafolo in ta i fɛ yen ka n'o d'a ma a bɛ baara kɛ ka sɔrɔ ka nafolo baara in mana ɲɛ ka sɔrɔ ka nafolo kelen in di o tigi ma o fɛn o fɛn masina in ma a ka taa di e ma i sigiyɔrɔ la u ka kuma tɛ de k'u bɛ ka aw de dɛmɛ yan ɛɛ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ o sira kan kɛ n'i ta t'a la ko e y'a dabɔ dɛmɛ de kama yan'a tigi ka wari ci e ma ka tila ka wari ci sara sara i ka fɛnni in bila ka taa wari nɔfɛ i bɛ k'a tigi dɛmɛ toujours ŋaniya ɲuman de t'e la k'i bɛ fɛ k'a tigi dɛmɛ ka kɛ fɛn ya i ka fɛn bila ka taa a tigi ka wari minɛ a fɛ yen o fɛn in ka na n'a ye i ka baara kɛ baara mana ɲɛ i ka tila k'a di o fɛn kelen in ma a ka taa wari di donc o ye dɛmɛ ye o mais ni olu tɛ kalabanciyaw de don c'est à dire aw tromper de waati min u b'a kow kɛ n y'a fɔ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ kamanagan bɛ mɔgɔ min kan i ka yeta man ca wa n'i ye fɛn min fana ye i t'a bɛɛ faamu i b'a ye i bɛ dɔw de faamu a la tellement que kamanagan b'i kan i hakili tɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kow ye o bɛ cogoya min na mɔgɔ min fana nata mana bonya nafolo kama nafolo sɔrɔli kama fo n ka kɛ fɛn ye jagoya fo n ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen e fɛnɛ ka yeta ka dɔgɔ wa e bɛ fɛn o fɛn fɛnɛ ye e t'a bɛɛ faamu ka d'a kan fɛn min kelen k'e hakili geren o de ye n ka nafolo sɔrɔ yɔrɔnin kelen n ka kɛ fɛn ye yɔrɔnin kelen bɛɛ kan ko fɔ n mago kana sa donc o min b'e kun na e hakili tɛ yeli bɛrɛ kɛ bilen c'est pourquoi u b'a dɔw bila nafolo min n'u b'a ɲini u fɛ ko na n'a ye n ka baara k'i ye a t'u bolo yɛrɛ dɛ a tigilamɔgɔw bɛ taa u ka bien dɔ de feere ka na ni o wari ye n'u ma t'u ka mɔbili feere u bɛ t'a tɔnɔmada n'u ma t'u ka moto feere u bɛ t'a tɔnɔmada walima u bɛ taa u ka du k'a feere ou bien k'a tɔnɔmada k'o wari cɛ ka n'o di malankolon in sigilen ma o fɛnɛ b'o wari minɛ o dɔw la o t'a bɛɛ bannen ye dɛ u bɛ tila k'a tigilamɔgɔw lanata tuguni a lanatalen kɔrɔ kɔfɛ a baara kɔni kɛra a tɔ ye nin de ye a tɔ ye nin de ye o kɛwale ninnu n'o kumaw fɛnɛ u b'a sɔrɔ u ni e ye kuma minnu kɛ aw ye baro minnu kɛ u y'e kuntilenna dɔn ka ban u y'a dɔn e haminanko tɛ dɔ wɛrɛ ye n ka wari sɔrɔ u y'a dɔn e ka ko kɛtaw ni i ka kuma fɔtaw la nin kɔni ni fɛn o fɛn fɔra nin ye nin bɛ sɔn wasa a ka kɛ fɛn ye dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka don n'i ye sira wɛrɛw fɛnɛ fɛ min b'i tɔ coron o de kama dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ bolofɛn bannen kɔrɔ kɔfɛ ou bien a fɔlen kɔrɔ u ye k'a sɔrɔ fɛn t'u bolo u bɛ t'u kun don jurujugu kɔrɔ parce que u dar'a la ka ban k'a fɔ ko nin ko in kɔni mana kɛ ka ban warimugu de bɛ na ni warimugu nana n taara juru min ta n bɛ t'o juru sara n ka wari tɔ bɛ to n bolo n b'a kɛ n sago ye k'a sɔrɔ i bɛ ka t'i kan don juru de la juru min n'i t'a saracogo dɔn sabula ni e bolo dɛsɛra e taara dɔ wɛrɛ minɛ o tigilamɔgɔ fɛnɛ de bɛna wul'i kama tuguni donc nin ko in bɛɛ bɛ sɔrɔ o fɛnɛ de la a bɛɛ bɛ sɔrɔ mun nɔfɛ ni minnu bɛ ka a manamanakan ninnu fɔ k'olu b'a baara kɛ n'i dar'u ka kumakanw na mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ kɛ sababuya ye k'i lase yen nɔ n'i dara olu tigilamɔgɔw la olu de bɛ kɛ sababuya ye ni i tɔ bɛ coron nin ko in kɔnɔ u b'a lajɛ de dɔrɔn ka mɔgɔw tromper nata bɛ mɔgɔ minnu kan minnu bɛ fɛ ka girin ka kɛ fɛn ye minnu bɛ fɛ ka kɛ fɛn joona joona ani minnu bɛ fɛ ka nafolo namama sumalen sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn olu de b'u ɲɛsin nin mɔgɔ suguw ma olu de b'u kun don nin mɔgɔ suguw ka ko la wa u b'a fɛn o fɛn kɛ u bɛ aw namara namara de ko dogolenw o de tɛ fɔ aw ɲɛna o n'u bɛna n'a kɛ u bɛ kow de kɛ ko min bɛ se ka aw la convaincu aw ka da u la wa o ko ninnu fɛɛrɛ o tɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna a ko ninnu kɛyɔrɔ la u ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na k'o tigilamɔgɔw b'u ka kow sankɔrɔta k'u ka kow sɔn ji la ka esaye k'u ka kow seereya minɛ o tigilamɔgɔ ninnu bɛɛ ye u ka kɔnpilisiw de ye o tigilamɔgɔ ninnu bɛɛ niyɔrɔw de bɛ a la donc mɔgɔ min bɛ yɛrɛ yɛrɛ ko o tɛ u ka kɔnpilo kɔnɔna la o t'u ka kow kɔnɔ u tɛ sɔn o tigilamɔgɔ ka gɛrɛ u ka fɛnw na kuma tɛ k'a ye ka ɲɛ kuma tɛ k'a dɔn kuma tɛ ka maga la donc u bɛ aw yɔrɔ janya a galoma yɔrɔw la a yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka aw tɔrɔnpe u bɛ aw lagɛrɛ olu de la ka se ka olu dɔw yɛrɛ di aw ma o dɔw bɛ se ka kɛ u b'a fɔ k'u bɛ wari minnu caya u b'a fɔ k'u bɛ wari fu minnu dilan ka di aw ma u bɛ wari sɛbɛlaman dɔ bɔ k'o di aw ma aw yɛrɛ b'a minɛ k'a lajɛ aw b'a ye ko a tiɲɛ yɛrɛ la siga t'a la nin ye wari yɛrɛ yɛrɛ ye u bɛ se k'o dɔw di aw ma yɛrɛ a ye t'a dun k'a filɛ n'a sɔrɔ ni fobiye don ni fobiye tɛ aw bɛ t'olu dɔw bɛɛ dun ka lajɛ ka da la aw bɛ sɔrɔ ka taa aw kun don juru jugu dɔ kɔrɔ sa ka na ko ne nana ni wari da in di a bɛ nin wari da in baara kɛ n ye n bɛ taa karisa ka wari d'a ma ubiyɛn i bɛ t'i ka du kelen min b'i bolo ka t'o di garanti la ko n bɛ taa nin wari baara in kɛ dɔrɔn n'a nana dɔrɔn n bɛna karisa ka wari segin a ma ka n ka du papiye minɛ e tɛna na wari sɔrɔ i tɛna na se ka na wari waritigi ka wari lasegin a ma o y'i ka du taalen a gɔngɔn fɛ ni bolimafɛn don la même chose o b'o cogo la dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n bɛ nin feere yɛrɛ de wari ba min bɛna na diya n bɛ taa dɔ san min ka ɲi ni min tun bɛ n bolo ye donc olu bɛɛ bɛ se ka na nin ko ye an delila ka démonstration dɔ kɛ a wariko in kan ka papiye dɔw tigɛ tigɛ ka wariko dɔw ɲɛnabɔ an bɛna esaye ka o démonstration in ɲɔgɔnnanin dɔ fɛnɛ kɛ bi tuguni pour que mɔgɔ minnu ma se ka shansi sɔrɔ ka o video tɛmɛlen lamɛn n'u yi sera ka nin video ye a bɛ se ka dɔw sɔn hakili la donc o kama ne ne ko sisan ko n bɛna mɔgɔ dɔ tɔrɔnpe ka don a tigi n'a hakili cɛ n y'a fɔ a tɛ mɔgɔ foyi sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fo n'a y'a sɔrɔ wariko nata de bɛ u la kojugu fo ka dantɛmɛ wari ka d'u ye fo ka dantɛmɛ olu mɔgɔ ninnu n b'olu sɔrɔ fasilema paseke i b'olu lahawuja dɔrɔn olu bɛ bin i ka jan kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko kamanagan sugu dɔ bɛ u la olu yɛrɛ b'a fɛ sadiri ka wari dɔ sɔrɔ sisan sisan sisan wari min ka ca min bɛ se ka u ka degun dɔ wuli ka b'u kan min bɛ se k'a to u bɛ se ka ye ye cogo sugu dɔw la a ka teli ka olu yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu mago foyi t'a la n ka wari sɔrɔ nɔgɔya la dɔrɔn n fa ka neni n ka sira t'o la n ba ka neni n ka sira t'o la fɛn wɛrɛ ka kɛ min ka jugu n'o ye n ka sira t'o si la ne kɔni ka wari sɔrɔ dɔrɔn olu mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ n'u sigi ka témoignage fuw kɛ u bɛ n'u sigi ka ko caman kɛ olu ka sira t'a la olu ko dɔrɔn n ka wari sɔrɔ nɔgɔya la donc olu fɛnɛ tɛ yeli kɛ a bɛ se k'olu dɔw fɛnɛ sɔrɔ o kama n y'a fɔ fɔ cogo min na n bɛna nin pousser ka taa kɔfɛ pour que a bɛ se ka ye ka ɲɛ voilà bon pour que ka tɔrɔnpeli kɛ sisan ne bɛ se ka nin saki ta sisan k'a fɔ nin saki in filɛ nin nin falen don wari la tɛntɛntɛn wa wari min don ero biye a falen don o de la o tɛ saki kelen n b'o da n bɛ saki wɛrɛ ta n ko nin fɛnɛ filɛ nin nin fɛnɛ falen don wari la tɛntɛntɛn a fɛnɛ falen ero biye de la n b'o fɛnɛ da nin bɛɛ n bɛ ka komaɲaga de kɛ han i b'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na sisan ne kelen don ka mɔgɔw lasigi n bɛ fɛ ka tɔrɔnpeli kɛ ni jama min na n b'o mɔgɔ baden lasigi ka mɔgɔw wele ka na o b'a sɔrɔ n ka kɔnpilisiw olu taara n kɔmantɛri kɛ yɔrɔw la fɔlɔ olu y'a essayer ka kɔmantɛriw buruntututu ka kɛ komi n'a f'u ni n tɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye mɔgɔw susususu fan bɛɛ fɛ o t'a bannen dɛ n bɛ tila ka na tuguni n ko nin saki fɛnɛ filɛ nin n ye nin fɛnɛ fa wari la pour que a kana kɛ bulɔku dɔrɔn ye ko wari b'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ n y'o labɛn fɛnɛ kɛ k'o k'a kɔnɔ n bɛn'a dayɛlɛ aw ɲɛ b'a la n b'a dayɛlɛ n b'a fɔ a falen don ero la o dayɛlɛni dɔrɔn tɛ dɛ n b'a bɔ k'a yira a filɛ o ye siri kelen n bɛ dɔ wɛrɛ bɔ o ye dɔ wɛrɛ ye ka dɔ wɛrɛ bɔ k'o fɛnɛ bila ka dɔ wɛrɛ bɔ k'o bila donc maintenant sisan n bɛ ero ninnu bɔ k'u bila bila k'u siri bɔ k'u bila bila b'o bila ka tila k'a yira u la n ko saki ninnu euro de b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ falen don euro la n bɛ dɔ wɛrɛ bɔ ka dɔ wɛrɛ bɔ donc c'est pas la peine n k'a fɔ ko n bɛ a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ ton ton aw kɔrɔ donc an k'olu bɔ yen o filɛ nin sisan n ka nin pousse ka na n bɔra ka démonstration min kɛ aw ɲɛna sisan

Hop. K'a fɔ aw ɲɛ b'a la nɔ bon sisan wari siriw filɛ na aw ɲɛ b'u la dɛ bon n b'a fɔ ni siri kelen o kelen 4000 euros nin ye o de ye pour que k'aw la convaincu hali bi tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la min filɛ ne bolo nin ye euro yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye 4000 euro n b'o bɔ k'o kɔnte aw ɲɛna o ye 100 euro ye o ye 200 euro ye o ye 300 euro ye o ye 400 euro ye

o kɔntere aw ɲɛna o ye warijɛ wa ni n bɛ fɛ ka a di mɔgɔw ma k'u farape n b'a fɔ a y'a minɛ u k'a kɔnte aw yɛrɛ b'a minɛ aw b'a kɔnte o don n b'a fɔ bon biye kelen t'a la ou bien biye fila t'a la biye saba t'a la parce que n yɛrɛ b'a dɔn n dalen don a la tigitigi a bɛɛ wari ye o ta i ka taa dun n'a sɔrɔ faux billet don i bɛna a ɲɛfɔ n ɲɛna o b'o ta mais nin ye wari yɛrɛ ye mais ninnu min filɛ nin ye biye kelen min filɛ nin ye yan o de ye wari yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ ye kelen min filɛ nin ye yan o fɛnɛ ye wari ye min b'a duguma o si tɛ wari ye o bɛɛ ye papiye fu de ye o ye papiye fu de ye o tɛ wari yɛrɛ ye o bɛ cogoya min na nin fɛnɛ ta ye o kelen ye biye kelen min bɛ kɔfɛ ani kelen min bɛ ɲɛfɛ olu fɛnɛ fila dɔrɔn de ye wari yɛrɛ yɛrɛ ye fɛn o fɛn bɛ camancɛ la a bɛɛ papiye fu de ninnu tɔw sisan ninnu kɔfɛla n ma fɛn k'o la n ye ɲɛfɛla dɔrɔn de k'a la parce que n bɛ ɲɛfɛla dɔrɔn de yira o yɔrɔw la yen nɔ pour que wari siriw bɛ se ka caya caya mɔgɔ ɲɛkɔrɔ dɔrɔn n'i ko k'i b'a kɛ kɔfɛ ni ɲɛfɛ kɔfɛ ni ɲɛfɛ peut-être wari siri bɛna dɔgɔya bon n'a kun ye hali yɛrɛ 4000 min dafalen kɔntera i bɛ se ka dɔ b'o fɛnɛ la k'o kɛ papiye wɛrɛw fɛnɛ la o papiyew fɛnɛ bɛ yen nɔ donc n'o bɛɛ kɛra mɔgɔ min na ni e ko nin bɛɛ siri ye o ye nin bɛɛ siri ye nin de ye tan nin ye nafolo baara de ye nafolo baara de kɛra ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan nin kɛ tan i bɛ mɔgɔw ci u hakili la i bɛ mɔgɔw ci u hakili la donc ni nin kɛra mɔgɔ min ɲɛna e ye wari sɛbɛlama d'a ma n b'a min fɔ u b'aw tɔrɔnpe yɔrɔ min na u tɛ sɔn aw ka gɛrɛ yen na kuma tɛ k'o fɛn ye ka ɲɛ kuma tɛ ka maga o la k'o dɔn k'o ye nkalon ye u bɛ fɛ k'aw tɔrɔnpe yɔrɔ min na n'o ye sɛbɛ sɛbɛma yɔrɔw de u b'o yɔrɔw de di aw ma k'aw to aw ka gɛrɛ yen yɔrɔw de la aw ka yen yɔrɔw de dɔn ka ɲɛ o de ye wari sɛbɛlama ye k'a ta k'a d'i yɛrɛ ma a minɛ i k'a kɔnte i k'a lajɛ ni wari ɲuman don ni wari kolon don i b'a minɛ i b'a kɔnte i yɛrɛ b'a ye wari ɲumanw don n bɛ tila k'a f'i ɲɛna kelen t'a la ubiyɛn fila t'a la i ka taa dun k'a lajɛ ni wari kolon don ni wari ɲuman don e yɛrɛ mana fɛn o fɛn t'a la sa o kɔni ye ɲuman ye paseke ne yɛrɛ b'a dɔn n ye tusuku min d'i ma o bɛɛ ye ɲuman de ye nin tɔ ninnu n y'a fɔ cogoya min na kɔfɛla si tɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ka biye kelen kelen dɔrɔn d'a la n sera ka nin kɛ cogo di i komi n y'a fɔ tɛmɛlen na cogoya min na n'i b'a kɛ wari min ye i bɛ taa lajɛ de papeteri la i bɛna kɛ ni wari biye minnu ye o wari biye ni papiye min kulɛri ye kelen ye ubiyɛn ni papiye min kulɛri ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa papeteri la i bɛ t'o papiye de ɲini n'i y'o papiye ɲini i bɛ sɔrɔ ka wari biye kelen d'a sanfɛ ka a wari limiti k'a tarase papiye sanfɛ ka sɔrɔ ka sizo ta k'a tigɛ i bɛ sɔrɔ k'olu tigɛ tigɛlen de da da da da ɲɔgɔn kan f'a k'i ka montant min n'i bɛna démonstration kɛ n'a ye a k'o montant épaisseur a k'o sɔrɔ démonstration bɛna kɛ ni min ye o kɛra 4000 euros ye donc o 4000 euros i mana o da ɲɔgɔn na sisan nɔ o épaisseur ani i bɛ papier min da ɲɔgɔn na o épaisseur ka kɛ kelen ye i mana da ɲɔgɔn na a bɛɛ bonya ye kelen ye parce que wari dɔnbaga n'a ye wari tusuku dalen ye dɔrɔn a bɛɛ biye joli joli n'i ko a bɛɛ waa fila fila biye à peu près a bɛ sin k'a f'i ɲɛna bon nin tɛ tɛmɛ nin miliyɔn da in kan i bɛ taa i b'a kɔnte i b'a sɔrɔ o don parce que ale bolo bɛ wari la sanga ni waati a b'a dɔn wari dalen ɲɔgɔn kan a épaisseur bonya bɛ hakɛ joli ta donc pour que olu mɔgɔ minnu fɛnɛ b'a ye k'u to yɔrɔ jan fɛ a k'olu ci u hakili la f'i ka épaisseur bonya f'i k'u kɛ kelen ye de sinon e mana t'i jɔ sisan ko nin ye 10 000 euro ye nin tusuguni ko 10 000 euro wari dɔnbaga b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ n'i ye 10 000 da ɲɔgɔn kan a ka bon ni nin ye donc o de kama n'i y'a kɔnte i bɛ ani minnu n'i bɛna ani minnu sanga ɲɔgɔn ma f'i k'u épaisseur ni bonya kɛ kelen papiye hakɛ min bɛ da ɲɔgɔn na i k'o bonya kɛ kelen i bɛ sɔrɔ ka biye kelen kelen da o kan nin tusukuba minnu filɛ nin aw kɔrɔ sisan n'i ko k'i bɛ nin ta 4000 4000 4000 la ne yole kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn tan nin den tan nin bɛ komi n'a fɔ sisan de 40 000 euros donc n'i ye nin fara a kan o fana 4000 o ye 44000 euro ne b'a fɔ nin ye 44000 euro de ye n'i dun ye 4000 euro in minɛ k'o compter i b'a sɔrɔ k'o don i b'a fɔ ko nin tɔ bɛɛ fana 4000 4000 ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ i mana nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin ye 4600 euro de ye 4600 euro ne bɛ nataba gosi a hakili la sisan ko nin ye 44000 euro ye a bɛ d'a la parce que n ye nin d'a ma k'o kɔnte ka, ka, ka nin tɔ ninnu k'olu yira a la à distance a ma a ma gɛrɛ a la kuma tɛ k'a fɔ k'a b'a minɛ k'a lajɛ o y'o ye n ye saki minnu fɛnɛ bɔ k'a yira ne y'a fɔ n k'o bɛɛ falen don wari la pu tɛrɛ t'a kɔnɔ finiw de b'a kɔnɔ n ye finiw de k'a kɔnɔ k'a fa ka sɔrɔ ka nin biye damadɔni da da da da sanfɛ ka bulɔku kɛ k'a bɛɛ falen don saki la donc n'a ye n diya n bɛ se ka miliyɔn da dɔ fɛnɛ fɔ sisan ko euro de b'a kɔnɔ k'a fɔ nin 4000 4000 siri o siri da dɔ de bɛ nin kɔnɔ k'a fɔ o siri da dɔ de bɛ saki dɔ in fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ o siri da dɔ de bɛ saki dɔ in fɛnɛ kɔnɔ e man'o fɔ mɔgɔ hawujalen ye mɔgɔ min natalen don wari la mɔgɔ min hawujalen don i b'a tigi sɔrɔ wa i t'a tigi sɔrɔ donc fɛn o fɛn bɛ yira aw la aw kana d'a la k'a fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye quoi i k'aw hakili aw k'a jagabɔ aw ka ko jate minɛ sani aw ka don a la quoi a y'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko ale bɛ nafolo baara kɛ i ye ale bɛ ko dɔ de kɛ i ye e ka nafolo de bɛ bugun hakɛ tɛ y'a dan na wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ n'a bɛ se ko la a k'o k'a yɛrɛ ye a ka sɔrɔ ka mɔgɔw bila diɲɛ don o don sɔgɔma u ka taa aran jɔ a da la k'u ka ɔridɔnansi wariw d'u ma a ka taa mɔgɔw bila diɲɛ don o don sɔgɔma u ka taa aran jɔ a da la k'u ka nasɔngɔ d'u ma a ka taa mɔgɔw bila don o don u ka taa aran jɔ a da la u kunko ye fɛn mun ye u k'o ɲɛnabɔ donc parce que ale ka wari a tɛ sɛgɛn k'a ɲini a tɛ foyi kɛ k'a ɲini a bɛ baara dɔ de kɛ dɔrɔn wari bɛ na donc aw kana da olu mɔgɔ ninnu na n y'a fɔ cogoya min na nin papiye in tɛ dɔwɛrɛ ye bon hali valisi min filɛ n'a ye n diya n tun bɛ se k'a fɔ ko nin valisi fɛnɛ falen don wari la o bɛɛ y'a dama ko ye n bɛna papiye ɲɔgɔnna bɔ k'a yira aw la nin papiye in de don k'a fɔ n taara nin papiye in de san papeteri la a caman donc n'i y'a san i bɛ i bɛ wari biye kelen ta i b'a da sanfɛ i b'a tarase a taraselen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka sizo ta k'a tigɛ tigɛ ainsi de suite ok a dɔw yɛrɛ taraselen filɛ nin ye n t'a dɔn ni aw ɲɛ b'a taraselen na wari kelen taraselen filɛ nin ye kelen fɛnɛ taraselen filɛ nin ye kelen wɛrɛ filɛ nin ye ainsi de suite papiye kelen na den duuru de kɛra a kan kelen fila saba naani duuru kelen fila saba naani duuru donc i bɛ sɔrɔ ka sizo ta ka nin tigɛ ka sɔrɔ ka sizo kɛ k'u tigɛ tigɛ tan k'olu da da ɲɔgɔn kan o y'o ye bɔn n'a sɔrɔ n tun bɛ fɛ k'a kɛ sisan ni cent euro biye de ye komi cent euro biye vɛrɛti ale ye vɛrɛti ye a papiye vɛrɛti dɔ filɛ nin ye donc i bɛ se ka cent euro biye ta bulɔku kɛ ni nin vɛrɛti in ye papiye wɛrɛw bɛ se ka kɛ wari suguya wɛrɛw fana la a bɛ se ka kɛ sɛfalamaw ye a bɛ se ka kɛ a dolarlamaw ye a bɛ se ka kɛ wari sugu o sugu n'i taara dɔrɔn a biye kelen n'i n'a taara papeterie la i bɛ papiyew lajɛ ani papiye min ka surun ɲɔgɔn na i b'o papiye ta k'a tigɛ o cogoya la wa wari a papiye in tigɛlen baden filɛ nin bolo yan nɔ n y'a fɔ cogoya min na baden tigɛlen filɛ nin yan nɔ

a y'a dɔn k'a fɔ gansan m'a tigi fɛnɛ bila a la quoi wariko nata de don dɔɔni min bɛ d'ale ma ale tɛ fɛ ka baara kɛ donc a bɛ fɛ ka balo ka sɔrɔ a ma sɛgɛn a bɛ fɛ ka balo ka sɔrɔ c'est à dire wari wari sumalennin ka na a sigilen sɔrɔ ka d'a ma quoi o de b'u bila la i b'u dɔw ye i b'a fɔ ko cɛ hɔrɔnya bɛ se ka sɔn nin ma cogo di e de ka hɔrɔnya t'i pɛrimete i k'a kɛ sinɔn ale tɛ ale bolo hɔrɔnya tɛ yen nɔ o de kama a bɛn'a sigi k'a tigilamɔgɔw ka ko k'a sankɔrɔta nkalon kan o de kama a bɛn'i sigi a tigilamɔgɔw ka ko ka a seereya nkalon kan pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka t'u yɛrɛ ci manamanamɔgɔ tɛgɛ manamanamɔgɔ fɛnɛ bɛ ale ta d'a ma wari a ɲinini ka ɲi nka an ka wari ɲini ɲiniko ɲuman na an kana wari ɲini ɲiniko jugu la ni ala y'i da nafolo nafolo sɔrɔli kama i tɛ sa abada lezi n'i ma nafolo ye n'i m'a tigiya kɛ siga tɛ o la wa ala m'i da nafolo nafolo sɔrɔli kama i b'i si ban a ɲinini na ɲininko jugu yɛrɛ ka bɔ yen dɛ hali ɲininko ɲuman i t'a sɔrɔ a ɲininko jugu i t'a sɔrɔ o misaliya farin farin dɔ ye jumɛn ye ɛɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ o ye tiɲɛ ye baara b'a to i bɛ kɛ fɛn ye baara b'a to i bɛ nafolo sɔrɔ mɛ dɔgɔyama tɛ i bɛ t'a sɔrɔ pusupusunintigiw bɛ baara min kɛ sugu kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ tɛ nka olu ka tile journée u ka kalo sara kalo kɔnɔ baara a bɛ bɛn da min ma i bɛ t'a sɔrɔ dɔ sigilen biro kɔnɔ u ka dakuruɲɛ kelen wari dɔrɔn ka ca ni o ye dakuruɲɛ kelen dɔrɔn donc a tɛ ko bɛn'a fɔ ko baara fin fɛnɛ ko de b'a to ko jagoya k'i bɛ kɛ fɛn ye a bɛɛ bɛ ala de ka latigɛ kɔnɔ ni ala m'i da nafolo min sɔrɔli kama i b'i si ban i t'a sɔrɔ wa ni ala y'i da nafolo min sɔrɔli kama hali n'i ma fosi fosi kɛ i sigilen sababu dɔ bɛ n'a d'i ma donc o kama an k'an ka nafolo ɲini an kana sigi ko a ala y'an da min kama k'an bɛ kɛ o ye an t'an dakan dɔn ala bolo dakan ye tiɲɛ nka sababu fɛnɛ bɛ yen sababu ye mun ye o de ye an k'a ɲini ɲiniko ɲuman na quoi an kana taa ɲiniko jugu sira fɛ sabula ala y'i da nafolo in sɔrɔli kama i b'a sɔrɔ n'i m'a ɲini hali ɲiniko jugu la a ɲini ɲiniko ɲuman na bani i bɛ wasa o de la o de b'i nafa a ɲini ɲiniko ɲuman na ala bɛ tila ka nafolo kelen k'a latigɛ i ma i b'a sɔrɔ nka n'i y'a ɲini ɲiniko jugu la i ye nafolo in sɔrɔ sa nka fɛn wɛrɛ min b'a kɔfɛ e t'o dɔn ala de b'o dɔn donc hali bi ala k'a to an k'an ka nafolo ɲini ɲiniko ɲuman sira kan an ka se k'a sɔrɔ ɲiniko ɲuman sira fɛnɛ kan nafolo ɲiniko jugu nafa foyi den kelen t'a la surtout nafolo ɲiniko jugu min bɛ mɔgɔw bila ka taa adamadenw ni kasara nafolo ɲiniko jugu minnu bɛ mɔgɔw bila ka taa k'u ka taa denmisɛnninw minɛ ka u kunkolow tigɛ ou bien ka u farikolo fan dɔw tigɛ ou bien ka taa n'u ye yɛrɛ k'u faga boliw ni fɛn kuntanw na ou bien karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ b'a fɔ k'olu ta ye ala ko ye olu b'a fɔ ko o ka taa ni o denmasinaw ye u k'u u partie yɔrɔ dɔw kɛ ka baara dɔw kɛ n y'o de fɔ kuma daminɛ la dɔw bɛ gulokiba don ka langanaw da ka fugulaw don ka kɔlɔsiw minɛ u bɛ taa misiri ni fɛnw na a bɛɛ kun ye dɔrɔn de u bɛ se ka mɔgɔw tromper ka se ka nafolo sɔrɔ nɔgɔya la hali bi ala k'an bɛɛ kisi nin sira kuntan ninnu ma bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la yan'a k'a fɔ ko a bɛ wari minɛ e la ka nafolo baara k'a di e ma a ɲɛlen don ale yɛrɛ bolo a ka ɲɛ e ma k'e bɔ nɔgɔ la a ka ɲɛ e ma nafoloko hami min b'i la nafoloko tɔɔrɔ min b'i kan a ka dɔ d'i ma walasa i ka se ka bɔ o degun kɔnɔ a kana fɔ k'a b'e ta minɛ ko ka sɔrɔ ka e kɛ fɛn ye n'a ko fɛnɛ k'u bɛ don aw n'aw hakili cɛ ko a tɛ se k'a k'a yɛrɛ ye ɛ o kuma mɔgɔ wɛrɛ t'aw ka du kɔnɔ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye k'a fɔ o ɲɛna ko a to ka ɲɛ fantanw ma to ka ɲɛ mɔgɔw ma dɛsɛbagatɔw ma o mɔgɔ t'aw ka du kɔnɔ dɔnni jumɛn de bɛ yen nɔ ko a dɔnni tɛ se ka mago ɲɛ e a tɛ se ka mago ɲɛ aw ka so kɔnɔ mɔgɔ ye ko fo walimɔgɔ wɛrɛ n'a sɔrɔ k'o fɛnɛ ye tiɲɛ ye kare kɔnɔ mɔgɔw t'aw ka mɔgɔ ye o olu ye walimɔgɔw de ye o a ye sigiɲɔgɔnma dɔrɔn de ye mɔgɔ dɔ ta aw ka kare kɔnɔ i ka i ka baara in kɛ o tigi ye i k'a fɔ o tigi ɲɛna i jɔ quartier bɛɛ jigi kɔrɔ komi nafolo baara min don a nafolo tɛ ban fiyewu n b'a baara kɛ k'a d'e ma i bɛ jɔ quartier bɛɛ jigi kɔrɔ i bɛ se k'o kɛ o ɔ n'i ko ko sigi ko sigi mana mɛn ko a bɛ kɛ komi balimaya i sigiɲɔgɔnw to yen nɔ quartier kɔnɔna bɛɛ tɛ se ka k'i balimaya o bɛɛ tɛ se ka k'i sigiɲɔgɔn ye o mɔgɔ dɔ jateminɛ aw ka quartier kɔnɔ i ka nafolo baara in ko ye i k'a fɔ ye ko ɲɛ quartier tɔ bɛɛ ma komi nafolo min don a tɛ ban e k'i ta kɛ dɔrɔn i ka ɲɛ quartier fantan bɛɛ ma wa n'a sɔrɔ ko karice ko yɛrɛ fɛnɛ kan k'o bɔ a la taa karice wɛrɛ la kɛ taa komini wɛrɛ la i ka taa kɛ yen nɔ ubiyɛn maliden dɔ ta mali kɔnɔ fan dɔ fɛ dɔrɔn i k'a k'o ye au moins o ka ɲɛ a sigiɲɔgɔnw ma a sigiɲɔgɔn fantanw ka ɲɛ u ma ni e ka dɔnni kɛra de k'a tɛ se ka mago ɲɛ e yɛrɛ ye a tɛ se ka mago ɲɛ e balima surunman ye a tɛ se ka mago ɲɛ e sigiɲɔgɔn ye a tɛ se ka mago ɲɛ e bɛ karice min kɔnɔ o mɔgɔ ye taa fo karice wɛrɛ i ka taa i ka dɔnni in baara k'a tigi ye e de m'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ wa n'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ taa ɲɛ dɔ ma ten dɔrɔn i k'a tigi ta ten dɔrɔn i n'a ka bɛn dɔrɔn i t'a dɔn a t'i dɔn depi ala k'aw da aw kana deli ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ t'o ta dɔrɔn i ka nafolo in baara i k'a d'o tigi ma k'a fɔ a ye ko ne ye nin kɛ i ye i ka se ka i ka jɛnatigɛ ko bɛɛ dilan n'a ye i ka mɔgɔw fɛnɛ ta dilan i fɛ mun na i t'o kɛ donc n'a y'aw sigi k'olu yɔrɔ lajɛ dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye kalabanciw de donc ala kana kunko bila an si da la min bɛ an hakili datugu f'an bɛ taa an yɛrɛ di ni mɔgɔ sugu ninnu ma ala kana nafolo diya an ye ka se nin hakɛ bɛɛ ma f'an b'a fɔ ko an bɛ taa mɔgɔw niw kasara f'an b'a fɔ k'an bɛ taa an bɔkolo kunmasuuli ka an danbe lagosi ka an ka danbe an ka hɔrɔnya ka a fini fara k'a lafili ni manamanako ninnu na ala k'an bɛɛ kisi o ko sugu ninnu ma donc nafoloko in hakili jagabɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko manamanakan de bɛ o tigilamɔgɔw da kɔnɔ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ kisi kunko ma kunko min bɛ an bila ni sira sugu ninnu kan ala ka sababu ɲumanw k'an ye k'an kisi sababu jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ an bolo k'a ɲɛfɔ bi hali bi ala k'an bɛɛ nafalan bɔ a vidiyo ninnu na n'ala ma basi kɛ n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ waati wɛrɛ ka bɛn ko minnu ma k'an bɛ se ka dɔ fɔ u la an bɛ dɔ fɔ u la nin de tun bɛ an bolo k'a fɔ bi hakɛtɔ bɛ o la sɔli ala muhamadu